ka ọ bụrụ ihe a ga na-amatawanye otito bụrụ nke gị nzọpụta na ọdịmma ọ bụrụkwazi anyị nke anyị nwa ndị mmadụ i kere eke anyị na-ayọ gị nọnyere anyị n'obere mme anyị na-eme n'ụbọchị tata ma ije anyị ga-eje anyị na-ayọ gị ka ọ bụrụ ije ngọzi ndị ọ na-emere ọkpa ma ndị ọzọ dị ya na afọ niile ma ihe ndị ọzọ anyị na-ewere na-ebunye maka otito gị maka ịzọpụta ndị nọ na pọgatrị ma ntọgha nke ndị njọ nke anyị ma nke anyị nwere ya nakwazi maka nzọpụta na ọgwụgwọ nsọ na nke ndị ọbụla na-ayọ gị nọnyere anyị n'ihe niile anyị ji ime taa maka otito nke afa gị mma nke anyị ọzọ ndị ọzọkwazi ga-abịanụ na emesịa anyị na-ayọ ka i duwe ha ọ bụrụ na anyị emesịa mmemme a ka ọṅụ bụrụ nke anyị n'ụzọ pụrụ iche otito bụrụ nke gị mkpa ndị a na ngọzi ndị ọzọ dị iche iche anyị ama ikwupụta ka anyị na-ayọ ma anyị ma na ị ga-emere anyị karịa ka anyị yọrọ site n'aha Jesu Kristi bụ onye nwe anyị onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ndị fada biko ka anyị gozie ndị mmadụ ka Chukwu ji ike niile gozie unu nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị unu ka anyị gaanụ n'udo na ịfụnanya nke

otito dịrị Jesu Kristi mmekọrịta anyị na Chineke ndị ọkpọ ime mmụọ egwu ya anyị ji nnukwu aṅụrị n'ụbọchị tata na-ekele Chukwu na-ekelekwazi ndị fada na-arụ na parishi anyị fada Charles Eze na fada nwa anyị bụ parish priest anyị n'ụzọ pụrụ iche anyị ji aṅụrị were na-ekwu aja Mass a nke inauguration ịnọgide inaugurate ise parish anụwa dịka parish n'ụzọ pụrụ iche n'aja Mass a kwazi ka fada ya na anyị na-ekwu fada ụlọ ọ nwere ike agbara na ọta akọrọ ụbọchị ọrụ oge ọta ya ka ọ natazi olu na-ebilizie ịchọzi ifu fada ịgbara ebe ị ga-agba ji osu osu anyị anaghị St. John of God St. John of the Cross ọzọkwazi anyị na-ekele chukwu n'ihe na-ekelekwazi chukwu n'isi ụlọ na-ekelekwazi ụlọ n'ụzọ pụrụ iche dịka St. Louis Parish ọrụ

anyị na-ekelekwazi eh, fada Anthony Ucheegwu eh, ya bụ the administrator stroke parish priest of St. Lawrence Parish Ọlọ gịnị ka anyị na-asị ya Okay, okay. Echere m na ọ bụ ịlọ

ka ọ bịa gwa anyị okwu. Otito dịrị Jesu Kristi, mmekọrịta anyị na Chineke, mkpụrụ ekpere ime mmụọ, obi aṅụrị pụrụ iche ka m ji wee kwuru ebe a dịka fada si were kwuo ụmụ nna aha m ọ bụ site ka esite bụ mmadụ ka m na-anọchite anya ma o nwere ndị m na-anọchite anya ha ọ bụkwa mgbe ikikere ha ka m ji ekwu ihe ọbụla m na-ekwu ekelere m Chukwu n'ụzọ pụrụ iche n'ihe m na-afụ n'ụbọchị tata na n'ihe na-aganụ dịka unu si wee kwue na ukwe unu ekwedo na ukwe unu fụrụ Chukwu n'anya unu fụkwaziri fada n'anya a fụ na unu fụrụ fada n'anya n'ụzọ pụrụ iche ọ bụ sọsọ fada Antoni Uchegbu ma fada anyị kwa fada Charles Eze ya anyị kelere Chukwu n'isi ha naabọ n'ụzọ pụrụ iche dịka ọrụ m ga-arụ epeka ọrụ m ga-arụ bụzi obere ọrụ ole ma ole fada ekwusighị ihe niile ole ma ole bụzi ndị m ga-etinye ma tupu m ekwuwezie ya dịka anyị ma ihe anyị nọ ya n'ụbọchị taa ebe anyị na-edu ee ndị St. Lawrence ụlọ anyị bidororị na St. John of the Cross na be anyị ebe akwawolo wee duru unu wee batawa batawazie na parish nke unu n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata n'ihe niile ma fada na onwe ya ya bụzi iji wee mezie ihe anyị na-akpọ n'ụzọ ee, ụzọ ife ụzọ ihe na-agba ama ma gị na ọ bụrụ n'oyibo a kpọọ ya symbolic way ee fada na onwe anyị mana jesu kristi na onwe ya N'ebe niile, ọ bụrụ na a jụọ anyị ebe ka Jesu nọ, a sị na Jesu nke o ji bụ Chukwu ọ nọzuru ebe niile, nke o ji bụrụ mmadụ ọ nọrọ n'eluigwe n'aka nri Chukwu nna ya na n'ebe na sakramenti na Yukaristia dị asọ. Ya bụ maka ihi ya o nwere ihe anyị na-ejikarị ebe Jesu na-anọ na Yukaristia ihe a na-etikarị ya na ya na ọ bụrụ na e mewe ụka ngosi ma ndị ọzọ ọ bụ n'elu ihe anụnwa ka anyị ga-eji kịta anyị na symbolic way wee gosi ikikere niile ma ndị ọzọ ma imeterezi obi ụlọ ma ndị ọzọ bịa ma jesu ọ nọ na ya ya anọwazi sitezie n'aka fada anyị bụ fada charles eze wee banyezie n'aka fada antoni uchegbu ya bụ egbu oge ana m ayọ ha biko ka ha bịa ka anyị mee ya tupu anyị kwuezi ihe ndị ọzọ ya bụ fada na-ebunye ihe a na-akpọ ya monstrance unu ma ihe ọ bụ ebe a na-edonye jesu ebe jesu na-anọ agọzi anyị n'ụzọ pụrụ iche fada na-agọzi o kpuchie aka ya o were ihe wee buru ya iji gosi na ọ bụrọkwa ya na-agọzi na ọ bụ jesu ya bụ ọ na-ahapụzi ọ na-ebunyezie fada antoni n'aka ugbu a dịka e si wee were parish kwa na-ahanye ya n'aka

Uchegbu Ureje ya bụ dịka e si were kwuo eh, nna anyị bishọp ọ bụ n'ihi oke ịfụnanya o nwere n'ebe anyị nọ anyị niile bụ ụmụ ya ọ bụrụgodị anyị nwere ndị na-arụ ọrụ ndị fada anyị niile na-arụ ọrụ n'aha bishọp anyị na-anọchite anya ya ya na onye gwara nnukwu ụkọchukwu ofu ụkọchukwu anyị nwere N'ụzọ pụrụ iche, nọchitere anya ndị apọstụl bụ onye nọchiri anya Jeso n'elu ụwa a. Ya bụ, ọ bụ mmasị ya na ozi ọma ga-adịrị anyị mfe, ozi ọma ga-eru ebe niile. Anyị nwere ebe anyị na-eje mass ọ dịrị anyị mfe, anyị enwee ike na-afụwanyekwazi agwa ndị ọzọ dị anụ. Ọ bụ ihe kpatara, dịka Fada si wee kọwara anyị, o ji wee kepụta anyị dịka parish. anyị ekelee ya n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị anwa 29 septemba ọnwa abụọ gara aga e kwupụtara ya ọfishiali anyị kelere ya n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị anwa n'ụbọchị taata kwazị a na-emezu ihe niile dịka fada na-anata fada na-abata n'obie bụ fada antoni Uchegbu ụbọchị taata ndị fada na-ejegasị ebe e tinyegasịrị ha N'afa Nna na nwa na nsọ Gozan gozan n'elu a ọsọ bụ anyị ji finata fọma isi na isi